Le cúpla bliain anuas bheartaíomar plé-phainéal a chur ar siúl agus inniu táimid an-shásta go bhfuil Síomha Ní Ruairc linn, an láithreoir teilifíse, comhordaitheoir Chonradh na Gaeilge agus cara linn agus podchraoltóir. Tá John Prendergast linn, taithí go leor aige idir ICOF agus Fulbright agus Oifigeach Pleanálaí Teangan i gCorca Dhuibhne. Tá Abby Shiels linn, imreoir le Baile Átha Cliath. Tá sí tar éis All Star a bhaint amach. Tá Cian Mac Coisteala linn freisin, podchraoltóir ó chontae an Chláir atá ag freastal ar ar an ollscoil anseo i gColáiste Mhuire gan Smál. Ag deireadh an lae inniu, gheobhaidh na daltaí brat agus beidh an brat á chrochadh ag an scoil os comhair na scoile agus taispeánann sé sin don phobal ar fad. go bhfuil an Ghaeilge láidir ins an scoil sin agus go bhfuil céimeanna tógtha acu chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Inniu táimid anso i gColáiste Mhuire gan Smál i Luimneach agus táimid ag an bronnadh oifigiúil do scoileanna ag an iarbhunleibhéal don Scéim Gaelbhratach. Gradam atá i gceist leis an Scéim Gaelbhratach. Bíonn coistí agus daltaí ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn taobh amuigh den seomra ranga. Bíonn siad ag obair leis an foireann ar scoil agus leis na múinteoirí agus chomh maith leis sin uaireanta bíonn deiseanna acu labhairt agus bualadh le scoileanna eile.
Grúpa daltaí ag teacht le chéile ar scoil go gcuireann siad meitheal. nó coiste le chéile agus go mbíonn siad ag obair i dtreo spriocanna aontaithe le chéile, bíodh sé Pilates, Yoga, Lá Spóirt, Club Léitheoireachta, Club Scannánaíochta. Bhí cruinniú againn gach deireadh coicíse chun é a eagrú ach rinneamar fógraí as Gaeilge ar na doirsí agus rinneamar, rinneamar le clochaí cneasta, scríobhamar seanfhocail ar na clocha agus chuirimid timpeall na scoil. chun mar bhí daoine ag féachaint air agus ansin bhí siad ag labhairt as Gaeilge. Bhí an club Gaeilge den chéad bhliain agus bhí. Margadh na Nollag bhí siad ag ag díol rudaí as Gaeilge agus bhí ort caint as Gaeilge chun an seacláid a cheannach.
Inniu bhíos ag glacadh páirte sa phlé-phainéal. Bhí an-chraic againn ansan ag freagairt ceisteanna ó fhear an tí iontach, Bharry Ó Siochrú. Mar gheall ar, is dócha, na deiseanna móra atá ann i dtaobh na Gaolainne, ár gcúlra pearsanta agus gach aon rud a bhaineann léi. Mar sin, bhí ana-ana-ana phlé-phainéal againn. Is mór an pribhléid é chomh maith a bheith in ann labhairt leis na daltaí mar gheall ar, is dócha, an bóthar atá siúltha agamsa agus bóthar atá siúltha ag daoine eile.
Bhí aithne agam ar Síomha mar tá sí láithreoir den Grá ar an Trá. Is maith liom an seó so tá fhios agam í. Tá suim agam chun a bheith i mo múinteoir Gaeilge leis an bunscoil nó an mheánscoil i scoil. Níl fhios agam cad a bheidh mé ag déanamh ach pé rud a dhéanaim ba mhaith liom an Ghaeilge a thabhairt liom like ní mhaith liom é a chailleadh.
Níl ar siúl againne mar fhoireann. de chuid Gael Linn atá ag reáchtáil Gaelbhratach anois, níl ionainn ach saghas éascaitheoirí leis na súile a oscailt ar na deiseanna iontacha atá ann.